IMF akuti chani? IMF akuti akuti chinthu chidalephereka pa 14 May chidagwa chokha chidagwa chokha Eh. kulankhula mwa ndale Ehe. akuti ife tipe posachedwa apa tikupatsirani hot current ya lero imene brian banda a ndevu zamwayi komanso a jona pankuku akuzukutatu za ubale umene waonongeka pakati pa dziko la malawi ndi imf Tatiyeni timvetsere mwachidwi pamene iwowo akutambasula bwino ndi kufotokozera momveka bwino kuti kodi chavuta kwenikweni ndi chiyani popeza akuti pakutuluka zichewa ziwiri. Tatiyeni timvetsere, musayiwale kupanga like, comment komanso subscribe.
Program ya

sungana ametu zonse zikumakhala pambalambanda ndimafuna ndimve kuchokera tiyambe ndi inu Pa- pa- pali dzichewa dziwiri dzimene dzikubwera imf anena kuti malawi watekanika tathana basi zimene tinagwirizana kuti tipange si- sizikutheka ndiye tabwerera adatipatsako kandalama kongolowa ka 80 miliyoni 88 88 million dollars timayenera so kutenga zina mwina ndi- ndiyambire pamenepopo kuti chavuta nchiyani kuti tikanukane ndi imf um, osati imf yo yonse koma mwina tinene kuti ecf extended credit facility ndi yomwe tikambe panopa because imf yo idakalibe imf i think pali zambiri zimene timapanga nazo komano kumbali imene amapereka ndalama imeneyi ya Extended Credit Facility kwa maiko amene akukwera kumene ife imene imakhala ngongole ya zaka folo 175 million dollars nde adatipasako 88 million dollars kutanthauza kuti kudasala uh, ndalama ina yokuti tilandire about 87 um, million dollars um, mukaona pa screen panupo pakuonesa uh, zimene zili pa website ya imf ukapita pa website apo kuti uyang'ane za malawi ecf program ukapeza zimenezozo zimene zikunena kuti program imeneyi idali approved pa november 14 2023 eh, ndi zolinga zochita sapoti ma efforts opanga restore uh, macroeconomic stability komanso to achieve sustainable poverty-reducing growth, while discussions between IMF and Malawi authorities zinali zopitilira mumakhala zokambirana komano no program review has been completed kutanthauza kuti pamayenera kumapanga review pakapita kanthawi tiziunika palibe pamene tinamaliza kuti taunika zonsezo ndi akuti in accordance with imf financing policy ehem chifukwa choti sitinapange review uh, uh, takweza pang'ono ndekuti uh, sorry tasisa tasisa uh-huh. timafuna tiwo- tione paragraph yoyamba yomweyi pamene akuzaka eya pamene po pamene akuzanena kuti uh, chifukwa choti sitinachite complete review ndekuti programu automatically ina inatha yokha pa may 14 2025 chifukwa chokuti ndekuti panadutsa chaka ndi, ha- ndi theka miyezi 18 tisanachite review so nkulankhula kwa imf ndekuti ina ya- yathesedwa programu yo yokha chifukwa choti mwambo wake ndikuti pakapita kanthawi iziunikidwa nkumayiona kuti ikuyenda mmene imayenera kuti iziyendera koma chifukwa choti ife sitinachite complete nkutheka kuti timayamba mwina ma review koma panalibe review imene tinamaliza bwinobwino ndekuti chifukwa chokuti palibe review imene tamaliza mu uh, miyezi 18 chomwe ndi chaka ndi miyezi 6

ndalama zimene amagwiritsa ntchito pogula katundu wakunja ndi ndalama zimene amapeza akagulitsa katundu kunjako kubwera zimakhala kuti sizikugwirizana ndalama zimene boma limagwiritsa ntchito ndi ndalama zimene boma limapeza nzosiyana maiko amenewawo ama- amachita qualify ndondomeko imeneyo yotchedwa kuti extended credit facility ndipo malawi tinachita qualify chifukwa tili mavuto amenewo now pali zinthu ziwiri extended credit facility amakupasani ndalama zimene wanena wanda zija wanamakamba about 175 million dollars koma kwambiri amakupasani advice kapena kuti uphungu amakuthandizani nzeru za mmene mungayendesere chuma chanu makanso mmene mungagwirisire ntchito uh, um, uh, mphamvu zawo pa nkhani ya ndalama ya ngongole tikhoza kubwereka mphamvu zawo zogwiritsa ntchito ehe ndikupasani chisanzo Okay. so pali mabanki akunja amene amabwereka ndalama maiko ndipo maiko ameneaja imf ikayankhula ikanena kuti ayi awa tikuyenda nawo limodzi Okay. tikukonza ndalamazi akubweza ngongole tayika mfundo zokhwima amamasuka ndipo ndalamazo amatithandiza pa chisanzo ndi cha mabanki akuluakulu awiri ndithu pali ka- banki ina uh, I think tdb ku kenya ina afrexima uh, is it afrexima Afrexima. uh, bank amene akhala akutithandiza ndalama zimene zija zimene timatigwiritsanso ntchito mwina kugulira mafuta ndi zina zoterozo now recommendation Iwo aja akayankhula imf zimatithandizira. Now kwambiri iwo aja pa nzeru zawo akamatiuza kuti takonzani chuma chanu akutiuza nkhani kwenikweni za kagwiritsidwe ntchito ka ndalama fiscal policy. Ku fiscal policy ku kuli mmene boma limatengera ndalama zake ndikuma uh, ndikumagulira katundu kapena kugwiritsa ntchito pa zinthu zina. Nde anzathuwa akhala akumadandaula kunena kuti koma mmene mmapangira spend mmene imagwiritsidwa ntchito ndi ndalama zimene inuyo mmapeza ndi zimene tikufuna kuti tichite ngongole zimene muli nazo zikuoneka sizikugwirizana nkhani imodzi imene akhala akukambapo ndi imeneyi in fact anachita kunena ngati munaona bwino pa website paja ananena kuti pali zifukwa zambiri Ta- But- ta- ta- tapatsa page number number two. 2 paragraph number 2 paragraph number 2 Eh, yeah, imene what are the issues that have prevented malawi apa pakuti from program- concluding the review akuti program implementation faced numerous

ndi chaka cha chisankho musayiwale boma likufuna kuti litulutse ndalama zambiri ligwiritse ntchito akapange si- misewu amalize mabridge kuti anthu azawavotere pomwe ku- kwinaku I- imf akunena kuti inutu mmene mulili mthumba mwanu simuyenera kumapanga spend mmene mukuchitiramu komanso pamenepopo Palinso nkhani zina ngati zimene timakamba za ma allowance anthu akamatuluka kumapita kunja, mmene anthu ena akutengera ndalama m'bomamo. Ndiye zimene zija amakhala akukuyankhulani kuti komatu mmene mukugwiritsa ntchito ndalamazi ndi mmene inuyo mukupezera sizili bwino. Akambapo nkhani ya revenue, mmene ifeyo tikubwera ndi nkhani ya misonkho, mmene ndalama zanu zimene mukupezazi. sikuti zikugwira kwenikweni nde nkhani yake imakhala imeneyoyo chifukwa mukaona mmene akuyankhulira aboma akumayankhula ndithu motanthauza kuti iyayi apapa sitingathe kugwirizana ndi anzathuwa chifukwa iwowo they want to spend pomwe imf is saying how do you spend ndalama mulibe tidaimba tidayimba nyimbo muno facility imene itatheka yes but mudaimbidwa nyimbo muno yes anthu adalankhula maministers adalemba zinthu ndiye yalephereka titi chani zativuta brian um, uh, ecf kwa ine ndimaona ngati kuti mwina tingozaona ngati panado uh, amene amachepesa ululu pamene mukufuna kuti mupeze mayankho enieni Okay. You understand eh?
Yeah. so panopa zimene zatanthauza ndikuti panado uja wachoka komano ndiye kuti mukuyenerabe mumwebe mankhwala owawa aja okay You understand? Eh? Yes.
amene amachepesa ululu because amatithandiza kuti ife tizitolere timene ati Yeah, tizitolere nkhani ndi imeneyo. Okay.
Eh? sikuti inali yoti thandizo loti basi mmene ateremu ndiye kuti ife tingokhala titambasale eh, ecf yabwera Amafuna chani? Amatipa- A- a- ama- a- akatipasa muja Yeah. timene kuti ife tizitolere nono zimene akukamba ngati awawa eh? muone mwachitsanzo muona kuti inflation yathu imakwera kwambiri koma mutati muionesese Banda muona kuti food inflation inflation imene imabwera chifukwa cha chakudya ndi yokwera kwambiri now for example malawi imafuna 3.5 million metric tons ya chimanga kuti tidye tonse pano pamene tikuyankhula pano tikushota ndi 0.6 million metric tons it means kuti tikhala okakamizidwa kuti tipe- ti- ti- ndalama zimene Tikagule tisapate- basi chakudya. tikagule you understand eh? koma mutati muone ku agriculture ku agriculture kuli ma grants ambirimbiri amene amapita ku ministry of agriculture kuli ngati achina AGCOM pano tikumakamba za mega farms kodi sitinafike kuti tikhoza kumapanga produce chimanga chokwanira tikulephera bwanji kumapanga produce chimanga chokwanira kuti tizidya kenaka tizikhala ndi chimanga choshota then

Tiyeni titenge chitsanzo chokuti tilibe chimanga chokwanira. Sitisakaza ndalama? Komano chifukwa chani tilibe chimanga chokwanira? That is not IMF problems. Mavuto athu amene. Ndi athu ife tikulephera kuti tigwiritse ntchito nzeru zathu ngakhale kuti kuli ma grants ambirimbiri amene apita ku Ministry of Agriculture achina AGCOM ali kumene kujaku. Chifukwa chani samapereka samapasa ma targets kuti apereke chimanga chokwanira so that tisamasakaze ndalama zimene tikusakaza because ngongole zathu ndi zazikulu kwambiri debt yathu is becoming unsustainable nchifukwa chake amatiuza kuti tipange restructure debt yathu ija but awaperekapo zitsanzo za mabanki ena koma if you look at mabanki ngati achina china achina badea abwana amene aja kuti mungopanga restructure you can't restructure them just today because amaona kuti they are losing money you see so ifeyo tikulephera kukhala ndi ndondomeko zokhwima zokuti ndalama zathu zochepazo tizizichita manage funso lomwelo chimene akwiya nacho a- imf ndi ife chilipo chimene tapanga fiscal discipline can you break it down for us Ayi, Ta- ine- talakwitsa chani ine ife? ndingopitiriza pamene um, andevu zamwayi asiyira kunena kuti mavuto ena tivomere ndaife and uh, sitikufunika imf ayi koma Yeah, like- ndiko- like ndi- what? ndi- for example yeah, like what domestic borrowing ndika domestic borrowing ndi kubwereka ndalama ku mabanki a mumuno osati za akunja mumuno Mu- awawa awa imf chimodzi chimene amakhala akunena nchonena kuti inuyo tifuna tikuthandizeni kubweza ngongole zanu zimene muli nazo pang'ono pang'ono kwinaku amakhala akukanyengerera mabanki amene tili nawo zongo- o, tili nawo ngongole aja kuti ayi awabweza mwina kukhala ngati ma restructuring ndi mwina moteromo koma tili mkati moteromo tinatenga ndalama posachedwapa pompa tatenga ndalama zambiri zimene tabwereka ku banki imodzi ya konkuno ku malawi eh? kufuna kuthandizira uh, project ija ya ya ya kusalima salima eh?
water- waterway yes takhala tikumatenga ndithu ndalama zingapo kuchokera mabanki ma, ma, ma mabanki komanso malonse ndipo ndalamazi zimadusa ndi ku parliament ndi tikambanso mwina nkhani ina imeneyo kuti kodi a parliament iwa chifukwa nthawi zina tikasamangoona executive branch of government kamakamba nkhani ya, exe- ya fiscal policy iwonso a parliament legislative branch of government ali ndi udindo kunena kuti ndi aboma azigwirana manja kuti tikamati tikufuna kubwereka ndalama tizikhala kuti mpaka wani komanso tizikhala kuti taona kuti kodi ndalamazo mabwezedwe alipo so nkhani ya expenditure tikati expenditure nafotokoza kale mmene tikutengera ndalama kaya ndi maalawansi kaya ndi kuyenda kuja kaya ndi mmene tikugulira katundu wa boma kaya ndi magalimoto kaya ndi zinthu zosiyanasiyana zimene tikugwiritsa ntchito eh, expenditure pamenepo komanso mbali ina ndi iyi imene amayang'ana kumbali ya ma instruments ena amene amathandiza zakayendesedwe bwino kachuma monga nkhani yakatangale nkhani ya katangale amayiunika kwambiri so bungwe mene la bungwe la anti-corruption bureau mene imagwirira ntchito imf amakhala ndi maso moti akabwera mdziko muno amakumana ndi nthambi zingapo za boma nthambi imodzi imene amakumana nayo ndi a reserve bank of malawi Ah, mu- munakali pankhani ya galimoto Anti-corruption bureau. munakali pankhani ya Yes. galimoto momwe

kakangopanga build pang'ono tatengaso uyo uyo uyo muli mupita kuti So- zoona eh. Mupita kuti. Mupita kuti eh, mupita ndege kuti. zosakwana munthu munthu 14 hours upita uku wakabwerera upita uku so tivomereze komanso at the same time tinenenso kuti even mutati muone nthawi imene imabwera ecf ija november 2023 you will see kuti tidali ndi ma problems ambiri we had cyclone

Yes, yes, yes, yes. kuti tikufuna yathu yathu Yes, yes. eti ndi iyi tidayambayi tidatenga eti 8 million Yes. Yes. ndi aja atinyanyala kunena kuti ayi, sizikuyenda iya yes sitinamalize ma review kumene timayenera kuti tizikhalira Yeah. chifukwa chokuti padali zina zokuti iyi ndi atati abweresa apa anthu azizikamba anthu ena atha kumva kuti chabwino izizidi nzomveka koma pali zina zosamveka so it's a combination of nkhani zina zomveka kuti malo awawa N as long as ifeyo sitikumapeza ndalama zambiri zakunja poti tikugulitsa nanga katundu. kunena kuti Tizibwereka. kunena kuti a, inu amalawi mulibe ndalama tachepetsani kuyenda tachepetsani mm, a- anthu otuluka umu mukamatuluka tachepetsani atilakwira akatero ayi sikulakwisa koma pali zinthu ziwiri zimene ndimafuna kuti ndiyankhule choyamba Um, ndimamva chisoni nkhani ngati zimene zikamachitika mmene anthu timazilandirira m'malawi muno timazilandira ngati kuti ndi, ndi, ndi masewera onena kuti wina wapambana wina walephera It- it's, it's almost like j- zimene mukunenazo kuti alipo ena amene ankasekerera uh, dpp zitawavuta Yeah. monga aliponso ena pano amene akusekerera kuti mcp mwina zawavuta nkhani ndi yonena kuti at the end of the day Kodi nkotheka kuyang'ana dzikoli kopanda maso a chipani? Kodi nkotheka kumaona mavuto a zachuma mdziko muno without political lenses ndikunena kuti as a country do we love ife as a people kodi dzikoli timalikonda ndipo what can we do kuti tikonze mavutowa number one. Number two, mavuto a mdziko muno sazakonzedwa ndi IMF. Mavuto a mdziko muno azakonzedwa pamene ifeyo eni nthaka tizapange chiganizo chomanena kuti enough is enough. nkhani izizi zomaononga forex izi nkhani izizi zomaononga kaya ndalama kaya nzaboma kaya nzotani ndikuwuzani kuti titakhala kuti anthu ife tafika posimidwa ponena kuti no no no no, singasangalale kuti zinthu- it will not need anyone sizatengera munthu wochokera kunja kukwera ndege 18 hours kuchoka ku washington dc ndikubwera kunoko mkuzatiuza kuti a Banda msagule nsapato chifukwa ndalama mulibe U- wekha uzaziwa zonena kuti ine mmene zinthu zilili makosana izi zinthu kusiyitsa koma munomo ndikuona chisa- ti- tikhangati chibwana zimakhanga ngati zinthu koma zimatenga ngati palipo ana ma ndi- ministers ena amene ananena kuti izi siti- sitingakwanitse iyi mbuyo mukama ukamamva history people like uh, malemu goodall gondwe akuti amanena kuti kuti izi sizitheka iyayi yeah i think there are times whereby munthu uzitha kunena kuti because just to agree mwina ndi zimene akunena wa ujeni kuti muone zifukwa zimene akunena imf sizachilendotu ayi palibepo chimene mukhoza kunena kuti Kuda kuti chani? palibe Zo- zomwe akunena za ma fiscal discipline izozi kuti vuta of course okhatsa kumazakhala ngati akuzikola pena kuti due to elevated uh, expenditure pressures, Pressures. osonyeza kuti dziko lathudi lili pampanipani yes. yoti kunena kuti zipanga ujeneri but however zomwe akutiuza kuti izi simuyenera kuti muzichita izi simuyenera kuti muzichita abwana ndizangonagona timaziwa Yes, kale we know those things. zimene akunena papa simungadikire munthu achoke uko kuti azakuuzeni kuti inu simungakwanise kugula suti ya 500000 pamene mumalandira 100000 chifukwa pena pake timazakhala ngati kuti we are so detached ndi zomwe zimachitika mdziko munomo ngati kuti we live in an imaginary world because abwana dziko lathu ngati timapempha mankhwala kuti anthu atigulire mankhwala tikadwala ifeyo tu

anthu amati ayi Ndi- magalimoto amene mukuyendesawa ndinu dziko losauka ndizoona eh. Ndi- ndimafuna ndinene nazo kuti ine ndinamuona mzungu wa wa wa ujeni wa wa world bank ali mu kwa ka ujeni ka- kwa kagalimoto kake koma kuona ifeyo baba Eh. takatenga kale chanyuwa Eh, otipatsa ndalamayo akuyendera akuyendera ya- ya- yabwinobwino ya- ya modest Eh. mtima susefa sasa muzadziwa bwanji ayi koma Chi- chi- chinanso mwina tingowonjezera kuti kawirikawiri tikamakamba nkhani ya fiscal discipline ndimaona ngati kuti zala zathu kawirikawiri zimaloza kwa anthu andale lero ndimafuna ndimasuke ndinene motere ngati pali anthu amodzi amene amasakaza ndalama za boma ndi anthu amene ali ku capital hill they may not like me koma that's the truth Akuka- ndipo akuka- ena tikamacheza nawo amavomera aku capital hill kumatuluka ndalama chimwene kumatuluka ndalama ku capital hill mmene ndikuuzani ndikuti dona wina amandiuza kuti- nanga angatulutse wa capital hill without the minister knowing inu pamakhala ngati pali anthu munamvapo za kumbuyoku kuti ifmis eh? munamvapo kunena kuti cashgate kuti mmene zimayendera ndi mmene ndalama zimachokera ku capital hill kuti mukaone pali ma systems amene anthu aku capital hill ndi ma technocrats si zimakape ayi awa ndi anthu ama degree awo ma masters ma phd the technocrats andale aja samagwira ndalama Yes. anthu amene eh, samagwira ndalama anthu andale aja kuti minister Eh. l- kuti uziwe kuti unduna ukuyenda bwanji kunkhani za ndalama no amakupinda policy direction Okay. yes PS kusika musi. Ma directors.
Ndiye amene amayendesa unduna. Ndanzala okay Yes. kumene kuja kumachitika ndithu uh, chipolowe so ndimangofuna kunena kunena kuti uh, tikamakamba nkhani ya reshuffling kayendesedwe ka dziko mwinanso nthawi zina timangofuna kumangosintha ukukuku ndaleko

ndi munthu oti ali ndi phd mu nkhani za chuma ndi munthu okuti wagwira ntchito ku reserve bank ku ministry of finance kwa zaka zambiri in terms of academic qualification sungadati ndi munthu osaphunzira ndi munthu ophunzira the question is kodi kukhala reserve bank governor pawekha is it enough tizifunsana mafunso amenewo secretary to the treasury kuli a Tchereni A Tchereni ndi munthu mmodzi amene tinkamugwiritsa ntchito kuno ku Times. amathamango ana- amakhala pompa Amabwera pompano. amakhala pano amaphunzitsa nkhani za makobiri za chuma pompa pamubasi ndipo amafotokoza akati afotokoze nkhani za chuma kumati koma anthu amaziwa nkhani za chuma titangontenga ameneyo tinangontenga ameneyo kupita kumeneko now apita kumene kuja a Tchereni I'm sure mutacheza nawo akuuzani kunena kuti achimwene kunoko system yake ndi yofunika it will take time kuti ikonzeke komanso you will soon realize kunena kuti it's more than just the person the whole system imakhala ngati kuti pena pake ili toxic ndi yofunika kuchuna now chinthu china minister of finance Minister of finance ndi amene ndinganene kuti ndi munthu mmodzi amene ata, atawa, atachosa Gwengwe ndikuwayikapo a Chithyola anthu ambiri ngakhale ife kuno tidafunsa mafunso kuti khala ngati sakubweresa confidence kwenikweni panali ndithu maganizo osiyanasiyana kuti ah, mwina he is not the best because maybe sakubwera ku background ya economics kwenikweni but at the end of the day analipo anthu ena kumbuyoko amene analibe background ya economics ngati ndikupasana chisanzo cha malemu Aleke Banda Aleke Banda did not even have a degree koma anali munthu oti anayendesa ministry of finance anthu nkumanena kuti i kodi anthunso malay people amatha kuyendesa chuma moteremu so it was it, in other words Aleke Banda anachita prove kuti it's more than the academic credentials pomaliza funso lanu ndiyankhe motere do we have the right people i think it would be very unfair kungoloza munthu mmodzi ndikunena kuti uyuyu walephera

ine ndifuna kuti ndiyankhe from the other side do we have atsogoleri abwino amene amamva akamauzidwa because mmene amayankhulira a Joyce Bandawo by implication she meant kuti ndiye kuti iwonso adali okonzeka kuuzidwa zimene anthu amene wasankha anthu o- oziwa ntchito wayika mmalo mwake muchi because those are professional people Yes. kodi atsogoleri athu amamva anthu aja akamawuza kuti izi iyayi izi kapena no amayuza mphamvu zawo zo za appointing authority kunena kuti iyayi ife tipanga zakuti because chimenechonso nde ndi vuto limene tili nalo mdziko muno yes. you can have the best people that this country can offer koma iweyo amene uli bwanawe umamva kapena anthu aja amagwira mwa mantha kumaopano kuti "Ih, atichosatu kungogwirano ntchito kuli- kugwira ntchito ndikuti bola kanchere kanga kakuyenda so tizikhala ndi mbali zonse zimene zikumvesesana uku tikhale ndi atsogoleri okuti munthu amene wampanga trust kuti wamusankha akakuuza uzimva Yeah. akati izi bwana ayi imvani abwana chifukwa choti inu munamusankha munthu sitingagule kaya muti tigule ndege pano ndege sitingagule Yeah. pano pa bwana kunjako simungapite mukunyamula anthu ambirimbiri tiononga ndalama umamva chifukwa choti even utakhala kuti iwe ndiwe kaswiri wa mtundu wanji imazafika pena Very important for thought. I mean, Yes, imazafika pena

sindinamve bwinobwino inunso munamve kapena ena ake mungofuna kuti abwereze basi Ta- tanenaniso ndimanena kuti Eh, munene modekha muno bwana banda inuyo mutakagwira ntchito ndi bwana osamva olo mutakhala kuti inu kaswiri wa zimene mumapangazi koma ndikukhala ndi bwana amene sakukumverani zimenezozo bwana you'll just be another failure zoona anthu aziona kulephera kwanu osaziwa kuti vuto ndi bwana osamva osavomera kuti ine sindimaziwa za zachuma ndinamutenga kaswiri wa zachuma azindilangiza akakulangiza kumamva kumamva kuti anthuwa nasankha kuti atithandizire osakhala kuti iweyo iyaye nde ndikuchosa munthu azigwira ntchito mwaphatiphati kumaopa kuti i abwana ndikati zoona ndi izi mukundiuza kuti ndisainezi izi zisusa sizingati we can't be Milandu making yake these ndidzaimve payments. ndine. komanso we cannot be making these payments we don't have money for that Yes, ona, eh. koma ulipiratu otherwise ndiye kuti uchoka kumeneko you understand so we have a problem mbali zonse tikhale anthu mabwana okuti tikayika anthu amene tawasankha aja tizimva zimene akutiuza aja komanso tikhale bwana omaziwa kuti uyu sakutithandiza zooneka zoti uyuyu nde if- inefficiency ilipo Zona. kuchosa Yes, zona. osamayang'anira vuto lake anthu ambiri amene amagwira ntchito mboma panopa saopa kuchosedwa ntchito akutero eh samaopa because Sa- I think- asachotsana. inde samanchosa kuti amango- am- amangochotsa vuto ili

umangonena kuti ah ndiye tipita tika- tikanena excuse ina iliyonse ikamveka pazikhala seriousness amanena atcheya running a government is a serious business kuyenera kuti aliyense azimvesesa position yake you as a leader you have your best team that anthu timamuchemerera barack obama hey, one of the mm, smart presidents koma mutati muona anthu amene amagwira nawo ntchito amagwira ntchito ndi the best brains of america akamamuuza amamva osama you don't pull your ranks ah ine ndine manager so you do this or the highway that way chief zasokonekera because anthu amayamba kugwira ntchito ndi mantha sazikuuzani zoona because akusamala ntchito zawo mufuna muonjezere pomwepo kapena tichite break ayi kungoonjezera ndi mawu amodzi kunena kuti mwinanso ngati dziko tiyambe kuganizira kuti kodi ma key positions ngati amenewa anthuwa azas- azisankhidwa bwanji ya chifukwa inu mukandisankha ine kukhala pamene paja n'kundiuza pamawa kunena kuti ndikufuna ndipite kwakuti kwakuti ine ndiziti ndalama palibe ndi zovuta kwa anthu ambiri osankhidwa kuti akane even akudziwa kudzionera kuti sikwabwino kuti mupite kuyendetsa bizinesi za boma sikungo- sikungothwa pakamwa iyayi kuthwa- kuthwa pakamwa Ayi. so kuti awa ama- amatha kulankhula pakamwa akutha kuyankhula Yeah. So- so- pakamwa koma nzeru kupanga ndi nkhani ina so maudindo athu enawa ndofunika kuwaunikanso if malawi has to go forward ndi chitukuko ndikumanena kuti kodi do we want political, political appointments on some of these very critical positions amene ali very technical in nature komanso umafunika kuti munthu ukhale very level headed chifukwa ukangokhalanso kuti ndale zija zakulowa mutu ngozi enatu timamvera chisoni kuwamva anthu ena akamafotokoza um, zijazi pressure imene amakumana nayo you feel Yes. sorry for them Yeah. ena kumathawa ndithu osapezeka mu office muja kuthawa kumati kuti ndikapezeka mu office kubwere wa ndale andikakamiza kuti ndisayine zinthu kumathawa literally Yeah. when you hear the stories you feel sorry for them and you say Kodi zimene timalankhula anthu akamatimva ndi zimene timachita kuseri? Chifukwa pamene papa mpamene pali vuto. Tikayima pagulu kwa anthu timanena eh tufuna zakuti koma kumbali kuli zimene timapanga kumbali. Zimene anthu amazadabwa kuti ah ah, zili ngati kuonera filimu zija tinkaonera kalekale za ma Chinese. Kamwa ikamayankhula ndi zimene zikumveka zimasiyana. So we have politicians that stand on a podium. They tell us ife nkumati munthu suyu

tikuyenera tikhale synchronized we need to align tiziyendera Funso- limodzi funso limene ndinafunsa dala chifukwa chonena kuti ndimamva kuti kumeneko kwakuti am- amati Bretton Woods kuli language yake umafunika wina wake amene adakhalapo kumene ku- kuti mudzimvana bwinobwino that's why i'm saying kunena kuti i- i- uh, do, do we have the, is this the best we can have as a

komanso uzikhala munthu wangwiro udzikhala munthu wangwiro eh. ungwiro abwana ndi chinthu chovuta ambiri aifeyo titapezeka kuti tapeza mwayi woti ndalama zabwera apa titha kutenga ambiri ife sitinatenge chifukwa mwayo sitidaupeze ungwiro wathu sudayesedwe Ada- adali wangwiro uyu ndani uyu ah, wa mbaibulo uyu yosefe akazi awo a bositu adachita kuzipereka angati tikanadusa pa mkazi wa potifara koma panopa tikamamuona timaona ngati ayi nenso ndikanakhala ngati yosefe abwana ambiri ife sitinakumane ndi chi- chi- chimene chidatiyesa kuti anthu adziwedi kuti munthu uyuyu wangwiro kusiya ntchito abwana even ili yokoma chifukwa choti kunena kuti ine sindingapange izi. Yeah. Izi Ndi angati ma- amene- ma- izi- ndi angati angachi- amapanga izi- design. izizi sindingasayine. ngakhale mukundipatsa zambiri chonchi koma izi mundiuza apapa sindipanga ndi basi ntchito ndasiya Yeah.

ndipo tikuyankhula mosapsyatira amene mmasirira ntchito zija mmangosirira kuti mwina chifukwa choti simudziwa mavuto ena amene anzanu akukumana nawo true anthu aja amalandira mafoni amauzidwa kuti talandira instruction kwakuti kwakuti ceo wina anachita kundiuza kuti ine nauzidwa kuti amene akuti ngati ine anandi- anandiyika pano ndi apresident apresidentiwo andiyimbire foni kapena andilembere email kabe eh, nde ndi- ndi- ndi- izi Ndipanga- zindipanga yes. akuti sinabwere email sanayimba president nde alipo anthu ena amagwiritsa ntchito amangopita Zina kwa ma CEOs a president atituma ku state house mwakuti nde ukakhala kuti iwenso ngwa mantha ukupanga basitu kumangosayinira akuti ku- akuti pamene mwakhalapwa pabwera Kumaliza. anthu nkumachita kutchula anthu akuluakulu azipani ndikumanena kuti mundipase contract macontract ena ama, azi- ma- ama girlfriend awo Aha. M- girlfriend Tafi- ndithu. ta- tafika pamenepo Inde, Limbi yafika akuti pamenepo. muli- mumpase Limbi yafika pamenepo Limbi yafika pamene palimbi siyo ndikukana Anu, ndikukana- anu. siyo ndikukana kuti sindipereka contract akunena kuti iwe tithana nawe iye nkumanena kuti amene ndikumapemphera ndikumapemphera siku ndi siku musama sama sikuti anthu aja akukondwa ayi koma ntchitoyo kuti uzigwirira motero ungwiro umene akunenawo usakhale wa munthu mmodzi That's right, yeah. ukhale ukhale chiganizo chimene dziko tapanga kunena kuti ayi umphawiwu ayi Timalize nkhani imeneyi. Timalize nkhani imeneyi. Pali

kunena kuti sitinapange complete ma review Yes. mu miyezi 18 Yeah. automatically Automatically. zikangochitika choncho automatically chimadula apa sizokambirananso koma statement yochokera kuboma imanena akunena kuti- kuti tagwirizana ndi IMF kuti aliyese ayendere Ehe. yake so zitengera iweyo kuti ukhulupirira ndani chifukwa chani Mukhulupilira zimene zachokera ku unduna wa a ujeni, a zachuma alemba statement yawo kuti akuti zidali zogwirizana kapena mukhulupilira zimene zaika IMF kunena kuti sitinapange complete ma review for 18 months so automatically pa 14 May chinthu chinali choti chabwanganduka? Eetu, so it's up to you. Inu mukhulupilira ndani?
Ayi, ine, ine ndaona zonse. Eh, mukhulupirira ndani?
ayi ndasunga mundilole ifunso ujeni imene ndi- ndisunge kumtima kwanga IMF kapena boma la Malawi? ayi ine ndasankha koma sindinena Inu a Chunga mukhulupi- mu- mukhulupirira ndani pa nkhaniyi? pali mawu aja munawamvapo kuti constructive resignation Ehe. malawi government constructively constructively collapsed this arrangement and i will explain why muyenera kuti mupereke review

so apapa let's not be lost in words zija ndimanena zija kuti nthawi zina aMalawi timazangokhala lost in in ti- ti- ti- innuendos tima cliches ndi zina zoterozo koma nkhani ndi yonena kuti aboma kumbali yawo i'm sure anaona kuti izi sitizikwanisa chimene ndikadapempha nchonena kuti abomawo anakabwera pa mbalambanda That's right. ndikunena kuti we cannot continue on this path imf